Tá 20 bliain ann ó bhuaigh Tiobraid Árann a gcraobh náisiúnta deireanach. An n-éireodh leo greim a fháil ar chorn i bPáirc an Chrócaigh nó an éireodh leis na seaimpíní, Gaillimh, a dtríú sraith urraithe ag Very as a chéile a bhuachaint? Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta.
Seo lá mór na camógaíochta anseo i bPáirc an Chrócaigh agus an dá fhoireann ag iarraidh tús maith a chur leis an mbliain agus corn a thabhairt leo. Deis anois ag Tiobraid Árann gearradh síos tríd ansan. Karen Kennedy, seans aici, siúd an ceann san. ag dul isteach ach an cúl báire ag déanamh dóthain istigh ansan, deacrachtaí ag an nGaillimh é a ghlanadh agus ag an deireadh, dóthain déanta, buille saor aimsithe ansan agus, bhuel, ag an deireadh, an réiteoir ag rá go gcaithfimis dul go dtí súile an tseabhaic agus níor shíl daoine go raibh sé thar an trasnán ach tá rud éigin eile feicthe ag an seabhac in airde agus tá, sea, an ceann san ceadaithe, má sea, ag Karen Kennedy, tús na himeartha do Thiobraid Árann. Sea, díreach, má sea, thar. trasnán agus ceann san ceadaithe. Gaillimh anois ag teacht agus brú ansan. Réiteoir ag scaoileadh leis an imirt. Déanta go maith ansan ag Orlaith McGrath. Gearradh isteach beirt in aice léi ach na cosantóirí fágtha ina diaidh aici. Seans anois ag McGrath. Á! Sár imirt ansan. Cúilín den chéad scoth. An Ghaillimh gafa chun tosaigh. I dtreo O'Reilly, babhta amháin eile, cúilín deireanach aici, ceann curtha síos, spás os a comhair amach, seans ar chúilín eile na maoir ag faire, sásta dhá chúilín as a chéile ag Ailish O'Reilly agus an Gaillimh ag feabhsú. Bainisteoir ansan, dar ndóigh, sin é Cathal Murray. Iad ag lorg tríú craobh na sraithe as diaidh a chéile a thabhairt leo anso tráthnóna. Seo chugainn arís iad. Pas cliste isteach ansan agus tá siad ag bogadh níos fearr. Deacrachtaí go cinnte ag cosantóirí Thiobraid Árann. B'fhéidir go bhfuil oscailtí ansan ag an nGaillimh. Tá brú á chur i gcónaí ag tarraingt beagán ansan ag an deireadh. Iarracht ag teacht isteach ó Aoife Donohue agus scór maith eile ag an nGaillimh. Bearna réasúnta mór anois oscailte idir na foirne, an Gaillimh ag teacht arís trí leaschaptaen na foirne agus an ceann san imithe isteach ag Siobhán McGrath. Lántosaí ar chlár na scór agus deacrachtaí ag Tiobraid Árann na tosaithe bríomhara seo a smachtú. Bearna ana-mhór anois oscailte idir na foirne, scór ag teastáil ó Thiobraid Árann. Seo an bhean chontúirteach ag gearradh isteach ansan, Karen Kennedy. Fuair sí an chéad chúilín den chluiche, ceann maith eile ansan aimsithe aici. Theastaigh sé sin go cinnte ó Thiobraid Árann. Anois buille saor ag Eimear McGrath. Cúpla scór maith as diaidh a chéile ag Tiobraid Árann agus an ceann seo go hard agus thar an trasnán. Scór tábhachtach roimh an briseadh agus ciallaíonn sé sin ag leath am níl eatarthu ach aon cúilín amháin. Eimear McGrath, buille maith ansan aici. Smachtaithe go hálainn ansan ag Karen Kennedy. Ceann san curtha isteach scil iontach ag Kennedy. Foirne ar comhscór arís. An ceann san oibrithe isteach Karen Kennedy ar seilbh, tá sí dulta isteach, seans atá ag Kennedy ar chúl! Ááá cad é mar chúl ag Tiobraid Árann! Sár-ruathar déanta ag Karen Kennedy. An cosantóir fágtha ina diaidh aici agus urchar isteach sa líontán thar Fiona Ryan. Scór cinniúnach anois. Is iad an Ghaillimh na seaimpíní reatha le dhá bhliain anuas. Mairfidh siad go dtí an deireadh seo chugainn iarracht teacht isteach ó Áine Keane. Smacht istigh ansan ag Niamh Mallon agus sin comhimirt iontach ag an nGaillimh. Nuair a bhíodar fé bhrú ansan, foighne go leor agus taithí acu chomh maith. Gan spás sa mbreis istigh ansan ag an nGaillimh agus deis ar chúilín an t-am san ag Niamh Mallon. Agus an bhearna is lú idir na foirne. An Ghaillimh ag teacht arís. Deacrachtaí ag Tiobraid Árann iad a stop. An buntáiste á tabhairt ansan ag an réiteoir. Tá siad ag teacht díreach síos tríd an lár. An pas isteach ansan. B'fhéidir go bhfuil oscailtí ag an nGaillimh anso ar chúl ag an deireadh! Ó imithe thar an trasnán. Bhí seans iontach ansan ar chúl ach caithfidh Niamh Mallon a bheith sásta. an cúilín a bheith aici agus táimid ar comhscór. Gach seilbh chomh tábhachtach, cluiche ceannais na sraithe 2024, díshealbhú iontach déanta ansan ag an nGaillimh agus Dervla Higgins Tiobraid Árann chun tosaigh don cheann áirithe san arís. Briseadh tríd ansan, deis ar chúilín, an ceann san ag Karen Blair agus é sin thar an trasnán ag bean Chaisil. Agus ag an deireadh, seans déanach ag an nGaillimh na foirne a chothromú an ceann san imithe ar strae áfach ó Carrie Dolan. Bhí seans ar chúilín an chomhscóir ó dráma go cinnte ag an chríoch anso. An fheadóg dheiridh séidte anso agus don gcéad uair le fiche bliain siad Tiobraid Árann seaimpíní na sraithe Roinn 1A. Scór deireanach i bPáirc an Chrócaigh, 1-13 ag Tiobraid Árann, 0-15 ag an nGaillimh.